i gContae Luimnigh, é sin agus go leor eile ar An Samhradh Linn, Dé Máirt ag leathuair tar éis 8 ar TG4. Bhí leath briseadh la acu anois. Cá taoidh? Mo luí. Ha. Díoltas na hiarraidh. Tá sé sách maith aige. Go le, Angela, ba mhaith liom cúpla focal a bheith leat. Ní thig liom caint, tá Dermot ag fanacht anseo. Ah, come on, Angela, tá go leor rudaí le plé againn. Níl rud ar bith le plé againn. Ach tá mé ag iarraidh fáil amach cá seasann mé leat. Íocfaidh mé overtime leat, siocair gur oibir tú ar do lae saor. Ní hé ná tá ceist a chur ag bun arís. Ah, hello, Ellie. Go dtí bhfios agat. Oh, ní deoch atá uaim, actually. Tá mé fhéin is an dochtúir Ó hEithir ag eagrú raifle don Vincent de Paul i gcomhair na Nollag, so táim ag dul timpeall go dtí na gnónna áitiúla ag lorg urraíocht. An féidir liom brath ort? Cinnte, Ellie, cuir síos cúpla buidéal dúinn. An bhféadfá a rá liom cén saghas?

Tá feeling an-mhaith agam faoin job seo, ha? Like as if we're turning a corner, Rita. Yeah. Airímse go maith faoin gcaife freisin. Fan go bhfeicfidh tú an bhliain seo, ha? This year's for me and you. Le cúnamh Dé, Phaddy. Gabh mo leithscéal, Úna. That's the end of the mushy stuff. Tá brón orm faoi sin. It's alright. Sure tá an t-ádh libh a bheith mar sin le chéile i ndáiríre. Ní chuile chúpla pósta atá amhlaidh. Ó, muise, éist leis. Agus é fhéin ag dul thar saoire ar feadh coicís ag déanamh bolg le gréine. Ba cheart go dtiocfadh tú, Jack. Dá mbeadh a fhios agam go raibh seans dá laghad ann go dtiocfadh tú in éineacht liom cheannóinn an ticéad? Is cinnte go dtiocfainn, a Jack? Yeah, ach ní bheadh sé féaráilte ar Eoin. Ah, ba chuma le Eoin. Thuigfeadh sé. Is cara mór liom é. Is fear deas é chomh maith. So, céard a deir tú? An bhfuil muid mór le chéile arís. Bhuel, tá sé mór liomsa.

Cén chaoi a bhfuil mé in ann a bheith cinnte go bhfuil a gabha ag tabhairt a dhóthain support do mo jumping pony? Bhuel anois, a Shiobháin, séard a deireann an Dr. Eoin mar freagra ná, Is ceist casta í seo agus tá a thuairim féin ag chuile ghabha agus veterinary surgeon. Ach go bunúsach, ba cheart go mbeadh cuid mhaith den chrú ag gobadh amach chun deiridh, le tacaíocht a thabhairt do na tendons agus le áit a fhágáil ag na sála le haghaidh expansion. Bhuel, sin freagra casta ar cheist chasta, mar a déarfadh an Dr. Eoin. Agus má tá tú pioc cosúil liomsa chor ar bith, níor thuig tú focal dhó. Níl sé sin sa script. Mar sin, tá cupla moladh beag a'msa dhuit, le freagra níos fearr a fháil. Uimhir a haon, cuir ceist ar an gcapall fhéin!

Go raibh maith agat. Eh, tosnóimid ag rince an tseachtain seo chugainn. Seo liosta des na caibidil go dteastaíonn uainn go bhféachfaidh sibh orthu ar dtúis. Maith thú. Súil go mór leis. Tá sé sin go maith, Mac. Is céard fútsa, Jason, bhfuileann tú ag súil leis chomh maith? Yeah, níl mé in ann fanacht. Ok, cífead ansan sibh. Slán. Slán.

Ní cheart d'fhear pósta a bheith ag caint ar an gcaoi sin. Tar éis leis a hypocrite. Bhuel, níl chuile fhear cosúil leatsa, bíodh a fhios agat é sin. Tá an chuid is mó acu cosúil liomsa. Bhuel, seachas an dream atá cosúil le Mack Hayes. Tá súil agam nach ceann acu sin thusa. Jack, céard tá tusa a dhéanamh anseo an t-am seo d'oíche? Fuair mé roinnt eochracha i ngar don an caife inniu. Rinne mé dearmad glan iad a thabhairt chugat. Sea, níor ghá dhuit a theacht amach i lár na hoíche leo. Ha? An ndéanfaidh mé braoinín tae dhuit. Ah, ní bheidh, ní bheidh. Go raibh maith agat. Airíonn tú uait, Tom, nach n-airíonn? Yeah, airím. Tá mé chomh sásta go bhfuil muid mór le chéile arís. Níl a fhios agam beo céard a dhéanfainn gan eisean. Is fear maith é. Tá an t-ádh ort. Yeah, tá a fhios agam. Ceapann tú go bhfuil dúil agam i dTom arís. Ní dóigh liom é, Jack. Ceapann tú go bhfuil dúil ag Tom ionam? Ó, muise, tá mé cinnte nach bhfuil. Tá an oiread gean ag Tom ort is atá ag Paidí orm féin. Tá a fhios agam. Shíl mé go mbeadh tú féin níos uaigní agus Paidí imithe. A mhalairt ar fad, a Jack. Seo é an chéad chéim den saol úr atá muid a phleanáil. A means to an end, mar déarfá. Tá muid ag iarraidh ár dteach féin a cheannacht. Ah, tuigim. Agus tá sé go maith go bhfuil an bheirt acu as baile faoi láthair, mar ní bheadh am ag ceachtar againn le caitheamh leo, agus an méid obair atá le déanamh sa mbialann. Bhfuil tú cinnte nach mbeidh braoinín tae agat? Ar bith? Yeah, yeah. Oh, OK.